d'accord euh, fonba an bɛna euh, o sujet bila an bɛna ta sujet min na n'o ye carte nina ye k'a fɔ ko internet yɛrɛ bɛ ka réclamer an y'a ye k'a fɔ o don na bɔlɔlɔ kan ministère de l'administration territoriale ye euh, communiqué dɔ bila k'a fɔ k'u bɛna baara dɔ daminɛ ni maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ kɔnɔ surtout maliyɛn de l'extérieur carte nina ko la yalima aw yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ an ye CNT membre dɔ fɛnɛ mɛn ko inchallah ko carte nina ko maliyɛn de l'extérieur k'a degun bɛna dɔgɔya ka sababu kɛ asimi bɛ baara dɔw la yalima a bɛ se k'i da don mun na bɔn kana fɔ k'a bɛ dɔgɔya maliyɛn CNT mɔgɔ dɔ m'a fɔ ne de y'a fɔ kɔlɛkitifu bɛ an bolo n'o o président ye fuseni watara ye ni o porte parole ye ne ye ani a président de commission scientifique an ye jateminɛ kɛ a mɛnna maliyɛn de la diaspora ka problème tun bɛ yen da tɛ ka don a la yanni choguel ka sigi komisɔn minnu b'a baara la an y'u ɲininka kariti nina ko in bɛ fan jumɛn na k'o ka kuma cayalen bɛ an ko bɔn sisan kariti nina ko in an b'an da don a la parce que aw kelen ka problème tɛ kariti nina problème mali problème de don an kɛlen k'an da don a la an ye analyse fɔlɔw kɛ k'o jaabiw bɔ ka taa k'o sɛgɛsɛgɛ ka taa CDTEC la an ni minisiri ye ɲɔgɔn ye an nana ye k'a fɔ kariti nina ko in a problème janfa de don maliyɛn de la diaspora kama an y'a démontrer k'a yira bɛɛ la décision politique dɔ de nana ni kariti nina gɛrɛli ye passeport la pour que ka maliyɛn de la diaspora tɔɲɔ pour que k'u ɲin bɔ mali dɛmɛni na pour que n'olu nana mali dɛmɛ o b'a to maliyɛnw bɛ compter u yɛrɛ kan an nana jateminɛ fɛnɛ kɛ o kariti nina bɛ dilan ni base de données min ye u y'o marché ta k'o di faransɛw ma an ka ɲɛɲinini taara bɔ a kan o b'olu mɔgɔ minnu bolo olu yɛrɛ bɛ carte nina di faransɛ dɔw ma k'olu kɛ i n'a fɔ maliyɛnw k'an ka ko bɛɛ ɲɛɲini ka taa d'u ma u ma dan o ma u ye 300 miliyɔn di dɔw ma pour que maliyɛn de la diaspora mana information fɛn fɛn di ka na an ka base de données la olu bɛ o information jɛlen d'u ma pour que k'olu bali papier sɔrɔli la an kɛra ka mun ye o carte nina kelen faransi ka société in kɛra sababu ye a bɛ ka arbre généalogique de kɛ mali la sa an yɛrɛ ma baara min k'an yɛrɛ la karisa fa karisa karisa ba karisa olu de bɔra nin na nin ka génération ye nin ye nin ka génération ye nin ye donc i y'a ye c'est à dire nin ye ka dugu yɛrɛ feere c'est une haute trahison donc depuis an y'o kuma ye an y'a kuma wuli maliki jaw b'a kalama an n'a kumana an bɛɛ de bɛnna kan sisan désormais il faut que carte nina ko a ka dabila mali la pewu donc base de données min tun b'u bolo a kabulu n'a a plɔn minnu b'a la an y'a bɛɛ fosi ka bɔ a la sisan an ka foyi t'u kun et o de kɔfɛ décision tara sisan carte nina tɛ produit tuguni donc an mago bɛ min na o ye nimoro nina ye nimoro nina fana tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que ka biométrie kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i ka nimoro dɔrɔn ye o nimoro minnu bɛ na an bɛ ka enrôlement kuraw boloda pour que ka nimoro kɛ bɛɛ la maliyɛn de la diaspora minnu bɛ yen nɔ i ka nimoro nina de bɛ ta o bɛ k'i ka fɛn bɛɛ kan n'i y'a ye sonyɛni caman bɛ kɛ par exemple avec avec le nimoro nina a b'a to hali ni dɔw ye n'an ye terroriste minnu bɛ ka fagali kɛ n'a dɔw minɛna an b'a dɔn u ka nina ye nin ye i bɛ se k'u ka dugu dɔn i b'u ka fɛnw dɔn donc nina bɛna to nimoro nina b'a to jamana yɛrɛ bɛ se k'a ka fɛn caman sécuriser mais o nimoro nina ni o enrôlement kɛtɔ la sisan an bɛ taa mɔgɔw enrôler mais ninnu kɛlen ka décision politique ta ka nina ni passeport gɛrɛ ɲɔgɔn na u ye sariya dɔ violer k'u banga mɔgɔw ka fɛn modification ninnu ni fɛnw kɛ parce que a jamana sariya ye fɛn dɔ yira n'o ye eh, jugement supplétif ye jugement supplétif fana bɛ kɛ sariya dɔw kɔnɔ i n'a fɔ maliyɛn de la diaspora dɔ taara baji fɛ a taalen baji fɛ papiye fɛn fɛn b'a la a ko a papiye bɛɛ tununna donc n'a seereyala k'a ka papiyew tununna papiye kura min bɛ d'a ma magistrat dɔw de b'o d'a ma n'a yirala ko piyɛsi t'i bolo o piyɛsiw bɛ dilan ka d'i ma donc an ye jateminɛ kɛ maliyɛn de la diaspora bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ a gɛlɛya bɛ se ka ban bancogo minnu na an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ a la parce que jamana caman a problème tɛ yen parce que u taara sira dɔ de fɛ an fana bɛ ka taga o sira fɛ ni masa aramani sɔnna ma an bɛ kɔ a la o de y'a kɛ enrôlement kura a fanba bɛna bonya eh, Côte d'Ivoire ni Gabon ni fɛnw kan ensuite a bɛ taa Faransi ninnu ni tɔw la pour que ka bɛɛ enrôler ka numéro d'identification di bɛɛ ma nina tɛ bila parce que nina ye numéro d'identification de ye o tɛ bila mais carte nina dilanni an t'o la tuguni o numéro nina in de bɛna to an bɛ carte d'identité nationale biométrique dilan bɛɛ ye o carte d'identité biométrique nationale o de fana bɛna to passeport biométrique bɛ dilan ni o ye donc an yɛrɛ bɛ ka jateminɛ kɛ pour que k'a lajɛ ni passeport yɛrɛ bɛ se ka taa hali san tan na an bɛ k'o bɛɛ

carte nina ko an bɛ ka baara kɛ yɛrɛ yɛrɛ an bɛ k'a don ba la ministre de l'administration territoriale an n'o ye ɲɔgɔn ye an y'a kuma fɔ an ye ministre de la justice an n'o ye ɲɔgɔn ye an y'a kuma fɔ an ni Sogɛli y'a kuma fɔ an ni Jaw y'a kuma fɔ a tɔ tora jumɛn ye ko wɛrɛ bɛ yen bilen ah parce que depuis an y'a ɲin don a la an ko il faut k'an ka circuit bɛɛ kɛ les maliens minnu bɛ nina anti nina u ye danaya da an ka collectif kan an ko non an b'aw ka anw bɛ malien bɛɛ ka kɛlɛ la olu ka nin kɛlɛ in n'an m'a kɛ o kɔrɔ k'an ye maliyɛnw janfa o kɔrɔ k'an ye jamana janfa an b'a kɛ de donc vraiment c'est très important mɔgɔ kana na taa information fu di mɔgɔ ma caman wulila ka taa carte nina manamanakan fɔ carte nina bɛ tan maliyɛn la diaspora bɛ tan an bɛɛ tɛ bɛɛ cogo dɔn bɛɛ t'a dɔn wolosɛbɛnw bɛ cogo minnu na jamanaw la jamana bɛɛ k'i ka réalité dɔn wa farafinna dɔnnen tɛ n'a ka fɛnw ya n ko jamana bɛɛ kan k'i ka ko kɛ n'i ka taabolo de ye mɔgɔ joli bɛ ministɛriw la bi minnu y'u si yɛlɛma ne min filɛ nin ye e ɲɛ kɔrɔ o tana ni jugement supplétif tɛ san b'a sɔrɔ ne ma kalan ne ye né vers 1974 de mais ne ka date réelle t'o ye parce que ne ka papier bɛɛ tununna foyi tun tɛ ne tɔgɔ la bilen donc ne yɛrɛ donna école la n san tan de o la an bɛ se wagati min na jugement supplétif de kɛra Eh, dɔw bɛ ka jugement supplétif kɛ k'u to an ka fonction publique la f'u bɛ sa bureau kɔnɔ yen eh, eh, a bɛna fɛngɛ wɛrɛ fɔ jamana farafin jamana a bɛɛ t'a kɛ cogo dɔn e bɛ se ka girin cogo di k'i yɛrɛ kɛ tubabuw ye ten ka sɔrɔ i ka ko bɛɛ ma ɲɛnabɔ e ka dalala bɛɛ ma furan donc nin kɔnɔna na an bɛna fɛɛrɛ kɛ mali an mun y'an jɛ an b'olu rattraper nin kɔnɔna la an b'a fɔ a ɲɛna n ko avec le gouvernement Choguel Kokala Mayiga ni ministre de l'administration territoriale ni éducation an ka fɛn fɛn bɛ faransi n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya papiye ye an bɛ k'a bɛɛ segin ka na mali la hali n ye min dénoncer étudiants ka cellule de base de données serveur min bɛ faransi an bɛna a récupérer ticket de péage min bɛ dilan a tɛ dilan tuguni c'est à dire fɛn fɛn y'an ta ye an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta o yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini de fana la asimi ko ka traité de coopération militaire ko k'o kalan ko walasa mali armée k'a ka souveraineté sɔrɔ a kana kɛ faransi ka baara kɛ ni anw tɔgɔ ye bilen an yɛrɛ ka sasa an yɛrɛ ka jamana na donc c'est à dire il faut que maliyɛnw ka da la ko mali kura min tiɲɛna san bi saba an bɛ k'o baara de daminɛ dɔɔni dɔɔni o kɔrɔ tɛ ko fɛn fɛn kɛra k'a si man ɲi mais camanba de b'a la min man ɲi i t'i bolo da foyi kan bi mali la k'i b'a fɔ o ka ɲi donc an bɛ k'o de dilan ɲɔgɔn fɛ san bi saba tiɲɛni kɛ nɔ k'i k'o dilan wagati kunkurunin a ma nɔgɔn donc an b'o baara de la an b'a baaraw poser maliyɛnw yɛrɛ b'a apprécier n'a kan ka taa mun na o de y'a kɛ depuis tuma jan ne k'u ma n ko transition 18 mois n'i y'aw ye k'aw da don a la o kɔrɔ k'aw tɛ mali problème ɲɛ dɔn sinon mɔgɔ tɛ 18 mois fɔ transition depuis a ma daminɛ depuis hali cnt ma sigi adepm y'o fɔ an y'o fɔ bɛɛ ɲɛna k'a jira a plus b an bɛ yɔrɔ jumɛn na bi o waati de kelen y'a to ne y'a fɔ ibk ɲɛna n ko n'i ye élection législative organiser i ka fanga bɛ ban